Igbo amaka, Igbo amaka nwanne m ya ka mụ na-ekwu Igbo amaka, Onowu Ugonabọ n'ọkwa mụ na-ekwu o. Igbo amaka, Igbo bụ ofu o eziokwu ka mụ na-ekwu Igbo amaka. igbo mụrụ m ekene m unu ee Onowu Ugonabọ na-ekene igbo n'ụwa gbaa gburugburu aga m akọwalụ ndị be anyị gbasara otu n'ime njirimara ndị igbo Nya bụ, ndị Igbo nwegasịrị ihe dị iche iche e ji wee malụ ndị Igbo. Ndị Igbo nwere ọtụtụ ihe dị iche iche e ji mala Igbo n'ụwa. Aga m ekwu okwu n'ụbọsị taata n'otu n'ime njirimara ndị Igbo. Nyanwa bụ ịgba mbọ. Otu n'ime ihe eji mara ndị be anyị wụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo agụụ gụgburu, ọ bụ alụ n'ana Igbo. E ji wee na-akpọ ndị mpaghara ebe m si bịa igbo ada ogbenye ya bụ na ndị igbo siri ike n'ọtụtụ aka ọrụ dị iche iche ihe m ji sị ka m kọwaa ihe gbasara etu ndị igbo si agba mbọ bụ na ọtụtụ ihe na-emebi n'ana igbo taa ndị igbo ka anyị gesie ntị ike ọtụtụ ihe na-emebi n'ana igbo n'ụbọsị taa nya bụ ihe wee na-agba anya mmili o wee bụrụ na ndị igbo rapụzila ọtụtụ ịgba mbọ eji wee malụ ndị igbo anyị wee neluzie soluzie ihe na-ekpo ihe na-afịọ n'ụwa kịta anyị wee jezie na-enelu ma ndị hausa ma ndị yoruba ma ndị mba na ndị ọzọ wee na-emezi ọtụtụ mpụ na alụlụ ana dị iche iche ka anyị wee nweta ego Mana mgbe gboo, ihe e ji mara onye Igbo bụ na onye Igbo chọọ ihe ọbụla ọ chọrọ, ọ ga-aga lụọ ọrụ wee nweta ihe ahụ ọ chọrọ. Mana tata, ndị be anyị ji nwayọọ nwayọọ na-adazi ngana. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo jizi nwayọọ nwayọọ na-adazi ngana. Ndị Igbo anazị alụ ọrụ. Ọtụtụ ndị Igbo, maka m kwuo ndị Igbo, ọ dịka ọ ndị Igbo niile, ọtụtụ ụmụ ikorobịa ọgbara ọfụrụ a na-amụta taa anazị alụnwu ọrụ anyị na-emezi oyibo onye topụtazịa ọ chọba ebe ọ ya-agbaje ọ chọba ebe ọ ya-agbaje ka o jee bute ego mana ihe eji mara igbo bụ ịgba mbọ ndị igbo na-agba mbọ chineke na-esikwa n'ịgba mbọ ndị igbo wee na-agọzi ndị igbo eri mgbe ụwa ji wee bido onye ọbụla na-agba mbọ chukwu ndị igbo na-agọzi mbọ ọbụla onye ọbụla bụ onye igbo na-agba ka o wee dịrị ya na mma ọ bụrụ e wee jiri ya wee marụ ndị igbo mana abịazi n'ụbọchị taa taa ndị be anyị wee na-atụgharịzi ihe a na-achọziwe ebe ya eje bute ego ọsịsọ ndị na-agwọ ọgwụ a na-agwọgherizi ndị be anyị abazia n'ọgwụ ka e wee bute ego mana ndị be anyị chọziri ka anyị libe ebe anyị na-alụghị abịa n'ana igbo E nwere ọtụtụ ọrụ dị n'ana Igbo nyere ndị nna nna anyị ha ego n'ebe o buru ibu mana ọrụ ndị dị otu a abịa n'ụbọchị taa taa anazị ekwute okwu ya ekwute mgbe gboo onye Igbo na-akọ ọrụ ugbo onye Igbo na-akọ ji ụfọdụ ndị Igbo ji ọrụ ugbo lụọ ụnọ enu ụfọdụ ji ọrụ ugbo lụọ ụnọ ana Ọtụtụ ndị Igbo si n'ọrụ ugbo zụọ ụmụ ha na mahadum mana taa taa onye ọbụla tonyitelunu anazị ekwu okwu ọrụ ihe onye ọbụla chọzi ka o je bute ego e nwezie ebe a kụrụ kpọrọrọm ndị be anyị ekwuru jebe ị nee anya ụmụ ikorobịa eju a sị gị bịa ka a lụọrụ gị ọrụ ka i bute ego ka anyị gee ntị ihe na-emebinalụ ndị Igbo ejilọ ngana wee malụ ndị Igbo ndị Igbo anala eri ebe ha alụrọ ọ bụrụ na ndị Igbo akpachapụrọ anya nwa obere oge ndị ị gaa n'ala Igbo enwere ike yara afụzi ji anyị eribezie sọ ji ndị ugwu anyị eribezie sọ ji e si n'ugwu Awụsa wee bute maka na enwezi nwa ikorobịa onye Igbo nke dị njikere iji ọrụ ugbo mere aka ọrụ onye ọbụla chọziri ije bute ego dịka m si kọwaa na mbụ mgbe gboo ndị na-arụ ọrụ ugbo so na ndị aka ji akụ enwere ike m kwunye kịta mmadụ nwere ike sị mụ m je nọrọ ala na na na ego ole ka ha nwere mgbe anwa mana ego bụ ego ọ bụrụ na anyị ga-anachighata na ọtụtụ ihe eji mara anyị chukwu a kelu ndị igbo na-agọzi ndị nna nna anyị ha ya-agbadatakwa wee gọzibe anyị e nwere ọtụtụ ndị igbo na-ete nkwụ mgbe gboo e nwere ọtụtụ ndị igbo si n'ite nkwụ wee lụọ ụnọ enu e nwere ọtụtụ ndị nna nna anyị ha si n'ite nkwụ wee zụọ ụmụ ha n'akwụkwọ ihe m na-ekwu ya bụ ihe m maara ihe m jigoro anya m fụ afụgo m onye ọ bụ nkwụ ka ọ na-ete wee si n'ite nkwụ a ma nkwụ enu dị na ya ma ngwọ dị na ya wee si na ya wee lụọ ụnọ si na ya zụchaa ụmụ ya n'akwụkwọ mana a bịa na be anyị n'ụbọchị taata ihe ndị be anyị chọziri bụ ije ebe ọ na-akpọtụ ị gazie n'ọtụtụ obodo dị iche iche a nazị ekwu okwu ị fụ nwa ikorobịa ka ọ na-arịgo enu nkwụ ọ sị na ọ na-aga ite nkwụ ka a mụba ya amụ na ọ maazị ihe a na-eme mana e nwere ọtụtụ ndị nna nna anyị ha si n'ite nkwụ lụọ ụnọ enu lụọ ụnọ ana keduzi ihe melu o ji bụzili ije chọọ ebe a ya-ebunye gị ego bụ ihe na-ewuziri ndị be anyị taa ndị be anyị wee rapụzi ọrụ dị iche iche e ji malụ ndị be anyị ndị igbo na-alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche e ji mara anyị chineke esi n'ọrụ ndị a dị iche iche wee na-agọzi anyị e nwere ọtụtụ bụ akwụ ka ha na-egbu wee zụgide onwe ha zụọ onwe ha na mahadum akwụ ka ha na-egbu n'ihi na o kwenyere n'ịgba mbọ o kwenyere na chukwu ga-esi n'ịgba mbọ a wee gọzie nye ndị igbo wee rapụzie ịgba mbọ onye ọbụna na-achọzi ebe ọ ya-eje bute ego ka m gwa ndị be anyị otu ihe dị nnukwu mkpa onye ị na-agwọ ọgwụ na-apị ihe ọpịpị dịka anyị si ekwu ya ka o wee bunye gị ego ya ndị be anyị matakwa na ndị ọcha na-agwọkwa ọgwụ onye ị na-ala ego ya taa ọ nya bụ na ọ ya bụ ife ọtụtụ ụmụ ikorobịa a nọkata mmadụ etibili nwụrụ a nọkata mmadụ ala apụ mmadụ maka na ị gwọgo ka ị ma nke a ị mara nke ọzọ ị gwọgo ọgwụ jee n'igwe e ji apị ihe ọpịpị nke ndị oyibo kpọrọ kọmputa i jee na ya ma i welu ekwentị gị nke a na-akpọ fon wee pịa wee ghọrịa mmadụ o wee buru ego ya wee bie gị ị kụọla onwe gị aka ị nata na-eri ego na-alụ ụnọ ana na-alụ ụnọ enu a na-akụrụ gị aka onye ahụ i were ego ya enwekwa ihe ọ ma ị na-amaghị maka na onye ọbụna chọwara ihe ga-aga ebe ọbụna wee chọọ ihe ụfọdụ be anyị echefugo na ndị ọcha na-agwọkwanụ ọgwụ karịa anyị mgbe ụfọdụ Ọ chọba ihe ya achọ, ihe sọrọ ya ka ọ ya-eme ka o wee nweta ihe nye ahụ. Ọ nya mere e ji nwee ọnwụ ike, ọ nya mere e ji nwee ala. Ị na-agazi ụmụ ikorobịa dị iche iche a na-apụ ala. Onye nọkata o si na moto rituo, pụrụ ala pụọ. Onye ahụ ị na-ala ego ya, ị maalụ ọgwụ, ị ma ego ole o ji agwọ ọgwụ. Onye ahụ ị na-ala ego ya n'ụdị na ị maara ihe. ka i wee bute ego ka a wee kụọlụ gị aka ka e wee tuo gị afa n'obodo i wee jee ụfọdụ abụrụ ori ejiri izu ori wee malụ ndị igbo onye ọbụla mere ihe ọbụla ime ka i wee were ego na-abụla ego gị ori ka ọ bụ onowu ugonabọ ekwuo ya na taa ị nụ ya ka ị ghara ịsị na enwere onye gwa gị enwere ike onye ụkọchukwu agara agwa gị ihe a m na-ekwu pastọ gị nwere ike ọ gara agwa gị ihe a m na-ekwu mana ana m agwa gị ya taa ịgwọchakwa ọgwụ enu gwọcha ọgwụ ana ka ị wee jee were ego na-abụla ego gị onye ori ka ị bụ ori ka ị na-ezu ori ka ị na-ezu ejilo izu ori wee malụ ndị igbo ka anyị natabanụ ụmụ ikorobịa be anyị natabanụ n'ọlụ e nwere ihe a na-akpọ ịgba odibo ya bụ ịgba bọyị eji wee malụ ndị igbo mgbe gboo mana taa taa ụmụ okorobịa be anyị anazị agba odibo ụmụ okorobịa anazị eje bọyị onye i duje bọyị ọ chọọ ka ọ- ka- ka- ka- ka- ka- ka ọ bụrụ ọgaranya karịa ọga ya onye i duje bọyị ọ- ọ nọ obere oge ọ gbanata emechezie ọ- ọ ọ chọba ebe ọ ya-eje chọba pastọ chọba dibịa ga-agwọrọ ya ọgwụ ka o jee bute ego onye gwara gị na eji izu ori wee malụ ndị igbo mpụ na alụlụ ana dị n'ala igbo wee karịzịa anọkata asị na mmadụ were nne ya gwọọ ọgwụ ego alụ ka alụ na-emezi asị na na nwa okorobịa ji nne ya gwọọ ọgwụ na nwa agbọghọbịa ji nne ya gwọọ ọgwụ alụ ka alụ wee karịzie ebe niile onye gwa gị na eji izu ori malụ ndị igbo onye na-emekwa ya na-echeta na ndị igbo nwere chukwu chukwu okike abịama na-echekwaba igbo na-afụkwa anyị i mechecha ihe niile ị na-eme ị gara agbanarị iwe chukwu ị gara agbanarị iwe chukwu maka na ihe ị na-eme ejiri ya wee malụ ndị igbo i wee gazie na-ebute ọt- afa ọjọọ obodo ọbụla ị garụ mba ofesi ọbụla ị garụ ebutezi afa ọjọọ dị iche iche maka ndị be anyị chọrọ ịkpata ego n'ike ndị be anyị chọrọ ka anyị baa ọgaranya n'ike onwezi onye chọrọ ịnọ na- na- n'obodo ya lụọ ọrụ ugbo onwe onye chọrọ ịnọ n'obodo ya tee nkwụ onwe onye chọrọ ịnọrọ obodo ya lụọ ọtụtụ ọrụ dị iche iche nke eji malụ ndị Igbo mgbe gburu gboo anyị chọrọ ije kpata ego onye ọbụla chọrọ ije kpata ego ka e wee tube gị aha ka e wee etube gị omeọkachie ị na-egbu mmadụ ka ị wee nweta ego ị na-agwọ ọgwụ ka ị wee nalụ mmadụ ego na-abụla ego gị ka anyị natawakwanụ ndị Igbo ka anyị natawakwanụ a sịkwa na ọ na-abụ alụ gbaa arọ ọ bụlụ omenala ọ ihe na-achọ ime n'ala Igbo mana Chukwu Okike Abịama agala ekwe ọ nya ka m ji sị ka m kọwara ndị be anyị ka anyị mara ebe anyị si e ji ịgba mbọ malụ ndị igbo ndị igbo na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike ihe ọbụla ị na-alụ dịka aka ọlụ chineke ga-esi na ya gọzie gị e nwere ike oji- ọ- ọ- ọ bịaba n'obere na obere e mekata o ribe nne e mekata i si na ya bụrụ ọgaranya mana ihe na-egbuzi anyị taa bụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ ọgaranya n'ike anyị wee chefuo na anyị nwa bụ ndị igbo na e ji ịgba mbọ mara anyị na anyị na-agba mbọ chukwu na-agọzi anyị site n'ịgba mbọ mgbe gboo a na-echi mmadụ di ji mmadụ one ka e chiri di ji n'ala igbo taa mmadụ one na-eke ji a sị na ji juru n'ọba ya ewezụga ndị ndị ndị nna anyị ha nwa ọ ya ka m ji sị na obere oge na e nwere ike ọ bụzi sọ ji ndị ugwu ka anyị na-eri n'ala igbo ji ndị ugwu mana chukwu ya enyere anyị aka ka ndị igbo nataba mara ebe anyị si bịa ka anyị nachiyanụ gbaba mbọ Onye ọbụla na-alụ ọrụ dị mma, Chineke ndị Igbo ga-esi n'ọrụ dị mma a wee gọzie gị. M wee na-agọlụ ndị Igbo niile ọfọ n'ụwa gbaa gburugburu si na onye ọbụla na-alụ ọrụ ọma, onye ọbụla na-agbasi mbọ ike, onye ọbụla na-anaghị ezu ori, onye ọbụla na-anaghị eme ka o were ego mmadụ. Ihe ọbụla ị na-eme, ị na-azụ ahịa, ị na-alụ ọrụ ugbo, ị na-ete nkwụ, ị na-egbu akwụ, ọ sọkwa ya bụrụ mmiri ka ị na-ebugharị. chineke ndị igbo ga-esi na mmiri ahụ ị na-ebugharị bunye gị enu otu ahụ kwuru ya ka m si na-ayọ chukwu okike abịama ka otu otu a merie anyị nwa bụ ndị igbo na obi ya adị anyị mma chukwu na-emere anyị eri mgbe gboo m wee sị chukwu anwa na-emere ndị igbo mgbe gboo ka ọ gbaratakwa n'ike na ebube wee meekwara ndị igbo ọ ya bụ ọlụ ọbụla onye ọbụla tiri aka ya dịka onye igbo ka chukwu si n'ọlụ a bunye ya enu ọ ya adịrịnụ anyị na mma wee sị na ọ ya adịrị ndị Igbo na mma ọ bụrụ ị nụ ozi a gbasa ozi a ka o ruo mmadụ niile gaa na Igbo bụ ofu ị gaa na Igbo bụ ofu ị gaa na Facebook ị ya afụ Igbo bụ ofu folo anyị ka ị wee na-anata ozi a ị gaa na YouTube ị ya afụ Igbo bụ ofu tinye aka ebe e sere mgbịrịmgba ị ya na-anata ozi a m wee sị ka Chukwu Okike abịama gozielu m ọrụ aka ndị Igbo onye ọbụla na-eme ihe ọma na-alụ ọlụ ọbụla ọ sọkwa ya bụrụ ọlụ pekarịsịa na mpe ka chineke si n'ọlụ anwa wee bunie gị enu wee sị na ọ ya adịrị anyị na mma daalụnụ